aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kele kelen ye min bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sunguma sɛnɛ fangama kan halisa an bɛ togoda musow ka hukumu kɔnɔna la yala eh, lakɔkɔli in na yala aw jigi b'a la k'a fɔ musow bɛna caya awa ni musow cayara nin na yala impact dɔ bɛna k'a la wa mhm, ne kɔni fɛ eh, ni muso cayara la o ka ɲi parce que eh, an b'a ne kɔni bɛ suman ye kɔmi denyɛrɛni kɔmi eh, musow bɛ se denyɛrɛ denmara la mm. a tila u bɛ se ka suman marali fana kɛ parce que u bɛɛ y'a kelen denyɛrɛni bɛ kasi i bɛ dumuni d'a ma suman fana bɛ kuma i kan ka u sɔn ka nɔgɔ d'u ma

an kɔni ye resultat ɲumanba de sɔrɔ eh, musow ka eh, sɛnɛ la ani eh, musow ka nakɔ ninnu na ah, o bamananw b'a fɔ ko timinandi tɛ nɔ o bɛ nɔ bɔ ko la an kɔni b'a dɔn kɔni fɛn min ye timinandiya ye o kɔni ye o y'an balakaw ta ye o tuma la an balaka minnu bɛ ka nin jɛmukan in lamɛn an b'a f'u ɲɛna u k'u cɛsiri halisa awa fɛn min ye nakɔ baara ye nakɔ baara min bɛ kɛ ni sɛnɛ sunkuma fangama ye u k'u cɛsiri a fɛ kosɛbɛ sabu an jigi b'olu le kan k'a fɔ an ka sigida lakanali a b'olu le bolo eh, an ka makɔrɔnkɔrɔnin n'o y'an ka ekonomi a b'olu le bolo an ka kɛnɛya a b'olu le bolo an ka dunkafa b'olu le fana bolo tuguni d'accord an b'a filɛ n'a sɔrɔla an balimakɛ bɛ eh, sira kan halisa siaka keyita i ye an karamɔgɔ kirisiyan ka kumaw lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ n'u kɛra aa d'accord aa ni kuma ninnu ninnu y'i wasa wa aa ne jigi sigi parce que a ye a da yɛrɛ sera siko min ma bon siko ni ne ye sɛgɛn min kɛ baara in na sisan an ni ale ka jɛɲɔgɔnya o de ye ne ka sɛgɛn jɛ kun na parce que hali n'i y'a da siko dɔw ma o bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ parce que an bɛ ba yɛrɛ min ko mɛlɛ la n'o tun kɛra sababu ye ne ye n base namasa dɔrɔn kan o tun ye siko ye parce que n y'a ye a ye si a ye ne b'a baara o fɛn o fɛn k'a la o foyi sirilen tɛ kɛ jamana wɛrɛ fɛ mɔgɔ la wa n dun b'a kɛ k'a ɲɛ k'a wasa mm. o de y'a to n ye sinsin ale kan kosɛbɛ donc kabini karamɔgɔ kirisiyan nana ni baara in ye k'a ye k'a fɔ ko an yɛrɛ bɛ se ka siw bɔ an bɛ siw dilan an yɛrɛ ye o ye ne wasa ka baara in diya n yɛrɛ k'a bonya ne bolo ka se hakɛ la hali t'a dan dɔn a bonya la

ani an tun b'an ka pilansiw kɛ cogo min kelen tɛ ɔ an y'a ye k'a fɔ fɔlɔ n'an tun bɛ pilansi kɛ an bɛ dingɛ sen ka dugukolo yɛlɛma ka sanfɛla jigin duguma wala o cogoya ninnu nka an y'a ye ale la a dugukolo bɔgɔ fɔlɔ min bɛ yen o tɛ sen ka bɔ yen bilen o bɛ to a nɔ la tɛmɛsiraw de bɛ sigi ka bɔgɔ cɛ ka a kɛ o kan ka sɔrɔ ka nɔgɔ k'a kan ɔ mɛtɛnɛn ne b'a fɛ k'a dɔn o ni dɔ in danfara ye jumɛn ye e bɛ se ka dɔ fɔ o la ne kɔni ye min lakɔlɔsi danfara min bɛ a ni dɔ in cɛ danfara caman don paseke n'i ye baara kɛ karamɔgɔ Christian ka baara cogo de la i b'a ye sumanfɛn yɛrɛ a nili kan ka baara kɛ kasaka min kɔnɔna la etapi min kɔnɔna la ɲɛmɛti min kɔnɔna la i t'a sɔrɔ o o o o ka maga donc ale ti gɛlɛya sɔrɔ nili tali la a ti fɛn sɔrɔ a ka lamɔ kɔnɔna na a ti gɛlɛya caman sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fana taamasira ye o bɔgɔ layɛlɛ de dɔ de sanfɛ o bɛ kɛ sababu ye fana i bɛna bin min kɛ taamasira in fɛ ale bɛ kɛ a bɛ dugukolo fiɲɛ ni tile bɛ kalaya min kɛ ale b'o bali ni sumanfɛn bonyali daminɛ a ni Ni dara taamasira bɛ kan ni o bɛ sumaya sɔrɔ a lili fana bɛna fɔ o duguma tuguni ka sira ka balo yiri ye bɔ o fɛn ninnu fana olu bɛna to ka toli n'olu tolila dugukolo mago bɛ balo fɛn minnu na ka se ka balo ale o o de bɛ se ka o di sukɔrɔ ma dɔw i b'o layɛlɛn fɛn sanfɛ siga t'a la

D'accord. Mais ale toujours nɔgɔ ni fɛnw fɛnw olu bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ale kɔrɔ a tɛ ɲa y'a tɛ. D'accord. Ok, Sara, i bɛ to ligne na, an bɛ karamɔgɔ Christian ɲininka eh, a ka walawalali k'an ye a yɔrɔ la. Nin jɛmukan labɛnna nakɔ biw an'a baaraɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn